'Cause bhí sí chomh deas agus bhí sé chomh deas bualadh leis an duine seo a bhí like is breá linn an pod so do you know what I mean? Agus bhí sí ag inse d'achan duine eile le éist leis an pod. That is margaíocht! Margaíocht den scoth! I'm telling you. Áine, you were missed. Bhí siad ag iarraidh fáil amach cén áit a raibh tusa. I mean is breá liom cloisteáil go bhfuil margaíocht traidisiúnta ag tarlú, just back to the roots. Béal go béal. Dearmad ar na meáin shóisialta, dearmad ar rud ar bith eile, just word of mouth, daoine ag labhairt lena chéile. I'm telling you, listen, bhuel, tá mé anseo mar is gnách le daoine a bímse ag caint leo go minic ná mo chomhghleacaithe, mo chairde, tá mé anseo ar dtús báire le Áine Weir, Áine, cad é mar tá tú. Ar fheabhas anois anois a chloisteáil is cur le mo lá go mór. Bhuel, sé iontach deas nuair a deireann daoine sin linn, it's like, oh, tá muid ag déanamh rud éigin i gceart. Exactly, listen, a goose has the bell, he's the country lad, bíonn a goose at béal s'aige go minic, tá mé anseo fosta le James Ó Flatharta. James, cad é mar tá tú.
Ní stopann na intros seo ach má dtigeann amach, like, it's, níl,
Yeah. Ah no, bhí, eh, yeah, chomh maith, yeah. So, bhí sé sin go deas ag an eh, Pop-Up Gaeltacht though, in fairness, agus, ehm, yeah, bhí sé cineál surprising, mé cineál ag ceapadh go raibh duine eicínt ag breathnú orainn at one stage, but that's gas. Is ar an Déardaoin sin, eh, bhí Hugh recognised flat out agus I just don't know, I didn't know how it felt ach bhí mo, bhí mo recognised version a'm féin ar an Aoine, oh. an lá théis nuair a chuaigh mé go Páirc a' Chrócaigh mar bhí mé ag obair. Uh, níl mé in ann a rá cé bhí mé ag obair air, because, you know, embargoes. Mm -hmm. But, you know, oh, tá chód, oh, listen, uh, is, is iriseoir é anois. Exclusive, Connery, you know. Ach, uh, Ach bhí mé ann agus bhí dream ó an GAA ag obair ann agus tháinig, so bhí mé ag obair ann le píosa maith, bhí mé ann le roinnt uaireantaí agus ansin tháinig bean suas a'm agus dúirt sí by any chance a raibh tú ag imirt anseo cúpla mí ó shin? Bhí mé like yeah, bhí yeah, yeah. Agus ansin dúirt sí, Agus an tusa an goalkeeper? Agus bhí mé like, yeah, céard tá ag tarlú anseo? Agus dúirt sí, That tá, guy.
tá video ann dhuit ar ár bhfón oibre on the pitch, like, agus, like, they airdropped it dom, like, ar, ar an láthair, like, yeah. Oh my So tá mé God. literally riocht amach

Tharlaigh sin ag Coppers dúinn chomh maith agus ní ghlacfadh, nuair a dúirt tú leo cén áit a oibríonn tú, ní ghlacfadh daoine leis. Like, no, no.
No, tá sé ag an eala, no, has to be really there. No, níl an ceart agat. Ach sin, mus an théis sin, like, an tríú rud, sa lá an call do Hannah, dúirt mise, just éist leis an ghlór. Beidh sé glór sa gcluiche. D'fhéadfadh sé go gcloiseann tú an glór binn sin ó 3 go dtí 6 gach lá ó Luan go hAoine. Well I will say an mhuintir a bhí was all na Connemara heads a bhí istigh 'cause bhí muidinne ag dul, bhí muidinne ag dul isteach ag an Long Hall sula raibh muid ag gabháil chuig an pop up mar like you know like just pre you know like pre pre game mar a deirtear thall i America And then bhí an Long Hall lán de Ghaeilgeoirí fosta. It was like, bhí like pre pop up roimh an pop up. Bhí sé deadly. Just na Gaeil ar fad timpeall orainn. An leaid a bhí ina shuí in aice linn, and then James McIntyre bhí in aice linn, bhí sé ag labhairt liomsa ó UCD trí Ghaeilge whatever. So literally Tá muid ar nós like black hole do Ghaeilge, you know, mothaíonn, you know, tarraing- tarraingíonn muid Gaeilgeoirí le chéile.
Cuma iontach ar an oíche agus fair play do Lauren Ní Aoine, cara duit, cara linn, an-obair déanta aici ar an oíche agus moll mór airgid bailithe aici. Bhí cuma All in ar an oíche go raibh am maith agat ann. Oh bhí sé deadly yeah bhí sé like d'you know bhí sé cosúil le um I don't think go raibh sé chomh mór i nGaillimh but pop up Gaeltacht i mBaile Átha Cliath ba ghnáth leis a bheith like chomh mór bhí sé um basically bunaithe i yeah fiche 16 ceapaim nó yeah fiche 15 ag um Peadar agus Oscar um an leaid a bhí mar ardmhéara do Bhaile Átha Cliath agus eh like tá an leaid eile ag obair sa Ghaeltacht go fóill agus bhí siad míosúil, like uair sa mhí, like bheadh achan uile Gael sa chathair ag dul isteach chuig pub éigin timpeall na cathrach ag bualadh suas le chéile, like bhí sin an áit amháin like taobh amuigh den chlub go raibh a fhios agat go raibh Gaeil ag gabháil a bheith ann. Agus bheadh like na céadta ann achan uile uair, bhí achan uile ollscoil ag gabháil em like so bhí muid ag bualadh suas le muintir DCU, muintir em you know TUD like na na ollscoileanna ar fad. Agus ansin, nuair a tharla Covid, stop siad, dar ndóigh, agus ansin dúirt Peadar agus Oscar, cineál an plean a bhí ann ná go raibh achan duine, bhí sé le haghaidh achan duine. So, bhí, dá raibh tusa ag iarraidh pop up a eagrú i nGaillimh, Corcaigh, timpeall na cruinne, like, bhí tú in ann just cur ceist orthu le haghaidh na pictiúirí agus na logos agus bhí siadsan like alright, glac leat, seo an, you know, seo an dóigh a ndéantar na, na signs beaga atá acu, like an pop up Gaeltacht acu. agus but then bheartaigh siadsan gan a bheith ag eagrú iad níos mó agus bhí siad like yes, is leis an phobal anois é and then bhí an pobal really falsa mar a bhíonn an pobal de ghnáth but anois tá lad atá agus bhuail muid leis ar an Déardaoin agus tá sé chomh deas a real cool dude um, bhí sé ag caitheamh T-léine Slipknot which I appreciated a lot um, agus uh, so thosaigh seisean i 23 so, so tá sé ag teacht ar ais which is great. Well, rud is cosúil gur gluaiseacht ar trend a bhí ann ag an tús. Bhí achan duine á dhéanamh ar fud na tíre ach ansin sílim gur stop go leor ceantar á dhéanamh but chloígh Baile Átha Cliath leis níos fearr ná áit ar bith eile agus fiú fós nuair a théimse go Baile Átha Cliath it's like oh tá pop-up Gaeltacht ansin anocht, tá ceann thall anseo anocht agus tá cúpla ceann ar siúl b'fhéidir in oíche amháin.

Ní cheap mé go mbeadh sé chomh plódaithe is a bhí agus bhí sé, like, chuaigh muid, bhí muid thíos staighre, chonaic muid daoine díreach uaidh nuair a shiúil muid isteach go raibh aithne againn orthu. Agus ansin chuaigh muid suas, bhí muid thíos staighre le píosa, then chuaigh muid suas staighre agus bhí, cheap mise go, an méid daoine a bhí thíos staighre go b'in é an méid a bhí ann. Agus ansin chuaigh muid suas staighre agus bhí sé pacáilte, like. absolutely pacáilte. Bhuel, I mean, caithfidh muid a rá gur like rinne siad an-bholscaireacht ar an imeacht agus bhí sé le feiceáil ar na meáin shóisialta roimh ré, bhí go leor fógraíocht déanta agus ar son Women's Aid so bhí cúis an-mhaith do dhaoine a bheith ann chomh maith but tá sin iontach gur tháinig an oiread sin daoine. Yeah, agus ní na gnáthdhaoine a bhí ann an t-am ar fad, you know like bheadh like ag imeachtaí Gaeilge and like current company included like bheadh na daoine céarna ag dul ag na himeachtaí Gaeilge céarna le chéile. But bhí sé lán like daoine óga, like strainséirí, b'fhéidir daoine nach raibh ehm nach raibh ag pop up roimhe. Bhí ba ghnáth le pop up bheith ar nós cineál áit a raibh like foghlaimeoirí really ag iarraidh dul mar bhí sé cineál ar nós like bhí achan duine ag iarraidh tacaíocht a thabhairt d'achan duine agus bhí sin le feiceáil ar an Déardaoin fosta so

darb ainm Mary's Pub. Oh bhuel, ok. Ach cé mhéad Mary's Pub atá in Éirinn? Yeah. Bhuel, tá ceann amháin i mBaile Cliath iontach cáiliúil. Yeah, is like, is é, bhuel, is é, is é, ab é an ceann leis an Wowburger? Yes.
Oh yeah, bhuel, sin é an ceann atá an amhrán faoi. Oh yeah, yeah, tá mé ag feiceáil an yeah. album cover anseo anois, yeah. So yeah. Gee, gee, like, they're cineál sách cool duit, Hugh, no? Um... Eh, ní really, ní really éistim leo, to be honest, you know. Like, tá mé, tá, is iad Níl san, líne orm, nó níl siad em, éagsúil go leor do Hugh. Éagsúil go leor, wow, ok. Sorry, má tá sibhse ag imirt seinm sa Trí Arena, ní bheidh mé ag éisteacht leat. Sin an dóigh, tá mé Well, sin.
actually, níl siad ach sa Trí Arena den chéad uair i December, actually, so is actually gigeanna beaga a bhí acu is rudaí, so cheap mé go b'in, cineál, cheap mé go mb'fhéidir go raibh aithne agat ar an aimple, like, Ón obair. Ó, ó, like, uh, 2002, agus bhí was a good...
Bhí mise ansin nuair a rugadh na lads, bhí mise... Is mise an... athair baistí. Yeah, mise an midwife a bhí acu, agus chuir mise an mandola agus í laos aige, agus dúirt mé, right, seo leat,

a fháil amach an bhfuil aon tickets fágtha le haghaidh an Big Top i nGaillimh nó Trinity sa samhradh nó an ceann atá acu i December sa Trí Arena. Like, tá mar, ah, tá, tá orm iad a fheiceáil, like, it's, ah, I think it was unbelievable. So, má tá, má, má tá grá ag aon duine dhom ever, like, ger, ger, bronntanas beag deas a cheannacht dom is, uh,

James like no fun second I need yeah. to... fun second I, this is this is this is no joking matter Tá si really get na ticket show so
lead
let's not lead anything astray here Caim mé éis lá ag fan ségan agus sin gen deep dive I think an yarn ma piece of book Tá na bat an méid ban hall tar notion fast like the Kingfisher agus um,

Sna laethanta seo, céard go dtig leat ceol Gaelach traidisiúnta a thabhairt air. Céard iad bannaí ceoil nach bhfuil trad? Ok, níl mé déanamh like call-outs anois. No, I think you're ceart. Tá sílim go raibh aon bhanna giota beag ró-jazzy. Tá tú théis botún mór a dhéanamh dó.

ceol traidisiúnta agus an stuff eile. Agus, do you know, ní cheart ceol traidisiúnta a ghlaoch air i ndiaidh pointe faoi leith. Agus tá an iomarca den meascadh seo ag tarlú agus then ag rá like, oh, déanamh an claim gur ceol traidisiúnta atá ann. An é Lankum banna trad? Níl mise Ó! ag iarraidh a tabhairt amach faoi Ní John ar bith. look, ní Agus- rud é tabhairt amach, it's go bhfuil tú just a rá tá daoine a bheith mícheart leis an an lipéid atá siad a chur ar bannaí cheoil. It's not go bhfuil tú rá go bhfuil an banna cheoil olc nó go bhfuil tú rá like nach bhfuil dúil agat sa ceol s'acu. It's just like cén lipéid a chuirfeá ar an an amhrán sin ar an banna sin. No, So- déarfaidh mé le Lankum. Tá actually ceoltóirí traidisiúnta sa bhanna sin. Yeah. Tá daoine gur thosaigh amach le ceol traidisiúnta ag casadh i sessions. Mhm. Mar gheall ar sin, ligim dóibh an, an sórt lipéid sin a ghlacadh agus a rá go gcasann siad roinnt ceol traidisiúnta. Ach más é gur fhás tú aníos gan session ceol riamh a chasadh i do shaol, Mhm. ná bí rá gur ceoltóir traidisiúnta.

gránna lena gcéile gan an tríú duine ann. Bhuel ná nuair nuair tá beirt againn le chéile tá sé just like, do you know what, seo just chomh deas, you know, agus ní bheadh sé chomh deas sin dá raibh an tríú duine anseo, like, you know, bheadh sin just, bheadh sé spéis, you know, an triúr againn amach le chéile agus ansin nuair atá an triúr againn amach le chéile te cá sa like, just like, eejit! Whee! Whee! like.

Ag beag, like, literally an rud a bhí muid ag just déanamh ansin anois, whatever, like, déarfaidh mise rud eicínt ina dhiaidh sin agus ansin beidh an bheirt agaibhse ag rá rudaí fúmsa, ansin déarfaidh James rud eicínt agus déarfaidh mise agus Áine rud eicínt faoi James. So, do you know, just oibríonn sé, you know, tá just, oireann sé do, you know. Oibríonn sé dúinne, ná déan Brendan. Agus sin an chaoi ar cheart do throuples a bheith. Challengers, do you know. Ó, cén chaoi challengers ar an lá cheana?

Ar an Luas. Agus bhí mé, bhí mé chomh sásta imeacht uaidh an Luas, an chéad duine, agus bhí mé like, anois tá mé i mo mhain joke ansin. Yeah, exactly.
Yeah. Yeah, droch joke ansin. Here, listen, bhí mé ag gáirí, so. Nach bhí an duine míchompordach.
No. Boom sa. Okay.
Never. Caint ar dhaoine míchompordach? Áine bhí tusa ag caint faoi like friggin trend éicint ó TikTok a bhíonn daoine ag déanamh so. Yeah, bhí ní seo James, cos I don't think go bhfuil seo feicthe agatsa go fóill. Ok, agus sílim gur gá dúinn actually iarraidh ort amharc ar cheann de na físeáin seo mar tá seo craiceáilte. So, shíl mise gur joke a bhí anseo an chéad uair go bhfaca mé é agus shíl mé gur sort of just satire like chonaic mé Miriam Mullins á dhéanamh. Morning Shed, bhfuil seo feicthe agatsa, Hugh?
So, just rinne mé search ansin agus tá mé ag feiceáil an pictiúr agus tá sé really em tá really suimiúil. Sin an sin é an rud atá Tá scanrúil. tá sé really saghas freaky like do you know like níl a fhios agam cén níl a fhios agam cén fáth Yeah, so sílim gur gurb é an an trend is déanaí é fa choinne like dul i gcoinne éirí níos sine ach okay is daoine fíor óg atá á dhéanamh, daoine nach bhfuil aon sort comharthaí orthu go bhfuil aois ag teacht orthu, so sílim go bhfuil sé iontach mór anois i Meiriceá tá chin straps á cheannach ag daoine. Agus de ghnáth, tá chin strap fá choinne cuidiú leat nuair atá tú srannúil. But chím go bhfuil daoine á úsáid anois agus á cheangailt chomh teann thart ar chloigeann s'acu ionas nach mbeidh, like, nach dtiteann an aghaidh, nach dtiteann an craiceann, nach mbeidh smig ag titim, cibé rud é. Agus chomh maith le sin, déanann siad like cuireann siad eh cúram craicinn like patches ar aghaidh s'acu don oíche uilig ionas go bhfuil you know an stuff ag déanamh níos níos mó don chraiceann cuireann siad lip stain thart ar na beola ionas go mairfidh an an dath an lá uilig an chéad lá eile em ó cuireann siad an, an bhfaca tú an mouth tape seo? Yeah.
Cuidíonn sin leat gan bheith srannúil chomh maith ach honestly bheadh eagla orm nach dtiocfadh liom análú le sin. But nuair a fheiceann tú iad á bhaint ar maidin, an morning shed seo, tá pian orthu, tá siad actually i ndiaidh a bheith chomh míchompordach an oíche uilig. Oh yeah, caitheann siad bonnets chomh maith agus cuireann siad na, an ghruaig uilig isteach i rollers. Níl a fhios agam cén dóigh a bhfuil daoine seo actually ábalta codladh.
Tá sé craiceáilte. So, I think go bhfuil seo feicthe agamsa nuair bhí mé ag fanacht i do theachsa James, I think go ndearna tusa an routine céarna, eh, tháinig tusa amach as an leabaidh leis an méid seo ar siúl. But tá sé ar nós an, ehm, tá sé ar nós an, ehm, an lad sin a bhí, eh, ag déanamh an, an morning routine, tá sé ag cur an aghaidh iomlán istigh san Yeah. oighear agus rudaí mar sin. Bhí sé just, like, like obviously bhí sé like ag glacadh like um oh I hope go raibh sé ag magadh faoi or whatever but I think go raibh sé ag déanamh magadh faoi but yeah just how an an an eagla seo ar dhaoine anois roimh ag éirí níos sine agus like oh but ag éirí níos óige agus níos óige anois le daoine being like ok now caithfidh mé like bheith cúramach faoi like crow's feet agus rudaí mar sin agus you know rudaí go hiomlán nádúrtha a tharlaíonn le haois. Tá go leor daoine ag déanamh leagan satire den trend ach tá sé éirithe chomh craiceáilte go bhfuil sé deacair an difríocht a fheiceáil idir na cinn atá dáiríre agus na cinn atá ag magadh, mar amharcann achan duine cosúil le fear grinn.
Tá sé scanrúil. So an rud atá tú ag rá is go gcaithfidh mise agus James morning shed routine a dhéanamh. gan mhoill, like really. B'fhéidir gur ceart dúinn uilig ceann a dhéanamh an tseachtain seo just le ionas go bhfuil aiseolas againn, mar you know what, tá muid ag labhairt faoin topaic seo, ach b'fhéidir go bhfuil muid mícheart, b'fhéidir go bhfuil na daoine seo ag dúiseacht ar maidin is ag rá, ach mothaím dochreidte, b'fhéidir gá duinn an taighde a dhéanamh. I don't think so. Rud a ghintear?

Codladh trom a bheith agat agus éirí agus tú fresh agus sásta agus ansin, do chraiceann, whatever the frigging problem atá agat. Like, sin a, like, dá mba drug a bheadh sa chodladh, bheadh sé illegal, mar gheall ar cé chomh maith is atá sé dhuit. Yeah. Sin a, cé, cé atá.
So, Sílim gur gá dúinn ceann a thaispeáint duit, James, just ionas go bhfeicfidh tú go díreach cad atá i gceist leis seo. Googláil mé na pictiúirí and I'm gonna just be honest now, dá ndúiseoinnse suas le duine éicint mar sin le mo thaobh, bheadh mé fucking rite.
Sin an rud, bheifeá ag iarraidh bheith i ngaolmhaireacht an-dáiríre agus caithfidh tú bheith cinnte nach bhfuil do pháirtí ag dul in áit ar bith mar ní amharcann daoine go maith ar maidin leis seo, tá sé scanrúil.
Well, amharcaimse galánta an t-am ar fad, you know, c'est la vie. Bhfuil skincare routine agatsa James, an ndéanann tusa I mean an úsáideann tú moisturiser nó aon rud nó a dhath ar bith mar sin. Yeah.
Yeah, no, yeah, okay, yeah. yeah.
sin normal, ní, ní bhímsa, but uh, sin go homla normal go mín daoine déanú sin inis.
Yeah, well, like, it's, just, it's not, like, ní sé complicated, like, it's just, no. like, tó, like, cé sin cé, agus fuair, just, ní chi má méid an cur moisturizer ar, agus, mm -hmm. basically good to go, hé sin, really. Yeah. Um, Bear am ain. Routine.
Bearraim mé féin roinnt mhaith uaireanta i rith an tseachtain, le é a choinneáil shaped is gach rud agus gearr, a bheith ag breathnú half decent rudaí. So, yeah, cuirim stuff i mo ghruaig agus just trying to make it, you know, sea salt spray agus rudaí just to kind of keep it nice agus rudaí. But, yeah, other than that, like. Ok, ok. Tá routine agat. Ach tá sin go maith. Ba cheart go mbeadh Creidim gur cheart go mbeadh rúitín cúram craicinn ag achan lad. Yeah.
Agus just na rudaí bunúsacha cosúil le moisturiser is SPF. Ach tá go leor lads nach ndéanann é. Agus ansin aithníonn tú go n-amharcann b'fhéidir lad den aois chéanna leat féin like deich mbliain níos sine and then tá siad ag rá ok tuige a bhfuil roicní orm? I'm like cos níor chaith tú uachtar gréine faoi choinne na fichidí uilig. Hello.

Níl roicní ort, amharcann tú fós an-óg, I don't know, an é sin just mar gheall go bhfuil baby face agat, but tá sin ar do thaobh, like, tá sin fortunate duit, like, tá, tá genetics maithe go leor ansin nach bhfuil roicní ort fós, mar, I don't know, bhfaca mé riamh thusa ag cur uachtar gréine ort, b'fhéidir uair amháin in aghaidh na bliana ag Féile na Gealaí. Yeah, cur, well, look, tá, tá, tá sé anseo in aice liom ag, ar an deasc, but is mór a lá a bhí, obviously bhí an, an seachtain is seo don bhliain againn go dtí seo so I was like ok cén fáth a mbeadh ocras orm anois just in that way I'm dodging. Ní raibh sé ar mhaithe le like wrinkles ná le haghaidh aon rud mar sin, it was just níl mé ag iarraidh a bheith you know eh chomh dearg le you know fearg eh agus bhí mé just ag iarraidh tabhairt aire dom féin. But yeah, ní chuir mé ar siúl. Dúirt mé ar starting duine éigin nuair amháin bhíos ag caint faoi an chraiceann agus deir mise skin care routine atá agamsa ná just nuair atá mé sa chith just amharcaim suas just like amharc like cuirim m'aghaidh suas ag an like sin sin an méid a dhéanaim you know má tá mé ag iarraidh mo mo m'aghaidh a ní just literally just tá mé sa chith whatever like glanaim mo ghruaig gruaig and I just go mar seo like le fáil an uisce. É sin ráite, tá tusa an Eternal Fountain of Youth a aimsiú mar nach n-ólann tú alcól. Agus honestly, creidim gur sin comhartha mór de dhaoine ag dul in aois nuair a ólann siad an iomarca alcóil, thig leat é a fheiceáil sa chraiceann agus níl tusa i ndiaidh an damáiste sin a dhéanamh le deich mbliana anuas so Tá sin ar do shon, go maith. Tá sin ag cuidiú leat. So really is é an rud atá tú a rá ná gur fear foirfe mé. All right, ok. No, ok, ok. Talk about a long walk.
No, I, no, I... I think sin é an rud go díreach a ndúirt tú ansin. Agus, you know, go raibh maith agat, sin really, really deas. I know go mbíonn, go bhfuil a lán opinions agat faoi rudaí go háirithe, go háirithe faoi bhannaí ceoil, but...

Nuair a bhí mé thall i nGlaschú an tseachtain seo caite, dúirt ceann de na cairde, ceann de mo chairde is fearr anois, dúirt sé, an leid is fearr a fuair sé riamh, ná óna athair. Dúirt sé, má tá dhá phionta i do lámh agat, níl tú in ann a bheith ag cur teachtaireachtaí ag aon duine.
Agus ar ghlac tusa leis an gcomhairle sin go croí, James? Bhuel, like ní ólann mise tada tuig le fada, ach like I wish go raibh sé mar sin i luath i mo chuid fichidí. Just faigh dhá phinta agus níl tú in ann tada a dhéanamh sin.
But an fadhb atá ann. An fadhb atá ann, though, is that ag pointe éigin, Ag deireadh na hoíche, beidh ceann amháin críochnaithe agat agus beidh tú leis an lámh, leis an pionta deireanach atá agat, agus beidh lámh saor agat, beidh lámh saor agat i ndiaidh like what, like deich phionta a bheith agat, like. So, you know, bíonn sé dainséarach, bíonn sé dainséarach, although ghlac, glacfaidh mé leis an comhairle sin. Well, a chairde, sin é don, sorry, mo ghlór! Mo ghlór!